Eh, m'bale wanga ndimati pamenepo timalizirenso zinthu zina zimene timapezako akalonga ochokera ku mdima amene amathandizira kuti munthu akhale omangidwa kapena kukhala pa ukapolo. Uh, kutsindika kwake nkhani imene mwafunsa ya ukapoloyi ndikodi kumangikako kukuyenda motani? Kutsindika kwake tikutanthauza kuti kusayenda bwino mogwirizana ndi mapulani ako, kuyesesa kuchita chilichonse chotheka chakuti zinthu zikhale bwino koma nkumaoneka kuti zinthu zija sizikutheka now kusathekako kuja komakhala kusatheka kwa zifukwa komasonyeza kuti pali chinthu china chake chimene chakumanga. Ndi zimene tikuyesa kusanthula mothandizana molingana ndi mmene amwene pamodzi ndi asisi mwafunsira. Ndiye sindimafuna kuti ndingokuyankhani mwa chidule koma kuti ndichite ngati ndikutambalalabe pang'ono so gawo lachiwiri lakutambalala kwangaku uh, mavesi ndi omwe aja tapasana ukuku tikhoza kuwapeza komano ndi ocheperapo komano ndimafuna kuti ndipitirire kukuwuzani kuti ena anakhala omangidwa ndi ziwanda, komano kuchokera m'zimene iwowo anachita pa moyo wawo, zochita zimene iweyo umapanga zimatha kukukhazikanso kapolo wa ziwanda, kulephera kutakataka osamasuka. Mwachitsanzo. Mwina nthawi ina yake munaba, simunakonze vuto lakubali, ndipo kuba kumeneku kuli zigawo ziwiri zimene mwina ndingathe kufotokoza lerolo. Munthu amaba monga tchimo ndiye munthu amaba monga chiwanda. Tikudziwa kuti pamenepo mwina kumva kutha kukuvutani, koma mwina ndikabwereza chichewacho chimveka. Lero munthu kupita kukaba, ochimwa, wakuba, koma wakuba waziwanda ndi awiri osiyana koma lonseli ndi tchimo koma likungosiyana makategole. enawa makategole awo ndi akuluakulu akuti amaba mosogozedwa ndi ziwanda ndiye munthu umatha kukhala kapolo wakuba kuja kuti kukhala ndi njala nkuganiza zoti ukabe zimbe nkupeza kuti munthu ayanika matewera nkuba matewera koma mmene umachita ku nyumba umapita kukaba zimbe kuba matewera sikutinso ukagulitsa ayi kufika pa dambo nkuponya pa mabango nkumapitilira kukaba zimbe, ziwanda, kukanika kukhala pansi koma mpakana munthu abe basi. Aja woti amenya amenyedwanso, amangidwa amangidwanso mpaka tidawotcha anthu amenewa mmudzi. Akuba koma aziwanda. Amene ziwanda zakuba zimawagwiritsa ntchito. Nthawi ina m'chipembedzo cha Satana, tikuphunzira ndondomeko za mmene ziwanda zimagwirira ntchito ndi kugwira ukapolo anthu. Ukapolo mwafunsawu, achimwene ndi alongo, ankatiphunzitsa kuti kuli mtundu wina wa ziwanda umene amautcha kuti Taimaza. Tumaza kapena kuti Taimaza ankanena kuti ni mtundu wa ziwanda zimene sizimangoyika ganizo lakuba lokha n'kuchoka koma zimakhala momo. Ndi timaza kapena taimaza akalowa mwa munthu, akunena kuti chochitikacho chimakhala chapamwamba, kubako amabwa in advanced level ija yakuti inuyo nkudabwanso kuti kodi pamenepapa zakhala bwanji? Koma kulowa m'tauni ndi kum'peza munthu, n'kukambirana naye, ndi kupanga chotheka chilichonse chakuti akamatuluka m'taunimo atuluke ali ndi ndalama koma zakuba. Kum'khalirira munthu, kumuuza mawu awiri atatu. Munthu wa digiri, kupusa, mpaka kutenga ndalama kupereka. Tayimaza kuba! koma kuja kukuba nziwanda so ndimatero kuti kuba kuja kuti iweyo ndiwe kapolo koma kapolo wakuba umenewu ndi ukapolo now ndiye mwina inuyo nthawi zina zake munaba umatha kukhala kapolo wosamasuka kukubako mwabwera ku chikhristu komabe inuyo mumayendabe mu ukapolo womwewo wakuti ngakhale muli ku chikhristu kuja kumpingo komweko kanthu kena kake kungokudutsani kuti eni yake sadakaone mutenga ndithu kubera utchalichi ndi ukapolo koma kuba chabwino tsono ndimanena kuti mwina nthawi ina yake munaba ndi chichewa chake pamenepa ndimafuna kutanthauza kuti nkutheka kuti mudatengapo zinthu za mwini zimene zinakugwirani ukapolo munaba kalekale koma vuto limenelo silidakonzeke ndinu kapolobe wa tchimo limene mudachita kanthawi kameneko nkuiwala nokha nkuyamba kumapanga mapologalamu ena inu nkumaona kuti muli bwinobwino Chichewa chake nkumalankhula ngati mmene mukulankhuliramu ineyo ndimalakwa chani kuti zinthu zisamandiyendere brother twaibu ine ndimalakwa chani ndikupemphera ndimapereka chachikhumi mmene muonera brother twaibu ineyo ndimalakwa chani ndagwiritsa ntchito kachichewa kameneko so ndimafuna ndikukonzeni kuti Baibulo likunena kuti, Pakuti tonse tidachimwa, ndiyakuti tidaperewera pa ulemerero wa Mulungu. So nthawi zina ndi zotheka ife kukhala woperewedwa, ndiye tisamakonde kukhala mchichewa chakuti ndalakwa chani Ambuye. Tizizindikira kuti tonse ndife ochimwa ndithu. Tizipitirira kuvomereza kusachita bwino kwathu pamaso pa Mulungu ndipo kusachita bwino kwathu sitikufunika tizikhala ndi nthawi yoti kuyime. Ndipo nthawi zina umatha kuyimitsa kuti sindiwe wosachita bwino kudzera nkuyiwala. Ndiye ndimati nditero kuti. Nthawi zina umatha kukhala kapolo chifukwa chakuti nthawi ina unabapo. Mudatengapo chani tsiku lina lake cha munthu? Kodi chimenechi munachiyendetsa bwanji m'bale wanga? Kuti mufike pa point yakumasuka mufunika mudzikumbukirako nthawi zina moyo wanu mmene udayendera. Mudaba? Mudatenga chani? Zosakhala bwino. Kanthawi kena kake, mnzathu wina wa masiku amenewo anaba. Mabedwe akewo adali opweteka kwambiri. Ndiye kumeneko. amene adamuberayo adatulutsa kuti mawu amene iyeyo adawamva kumuwuza kuti koma ukadzakhala mwana uzandifunsa mkulu ameneyo mkazi adayima ndithu Koma tiyeni kubereka madokotala nthawi imeneyo akadakhala kuti alipo komanso kuti nkhani imeneyi ikadakhala kuti ikuchitika nthawi yomweyo ine nkunena manesi a pa Bottom akadavomera kuti "Eh, zoona anamwino adaona maloza chifukwa munthu adabereka chinthu chopanda dzina chopanda kulowa Nthawi yomweyo mwiniwake adakumbukira kuti zimenezi zachitika chifukwa chakuti ndidakaba mtunda wina wa ku Ntchisi, kubera munthu. Ndingonenapo kuti pamakhala matsoka, kusayenda bwino kwa zinthu, ngati patakhala kuti munaba. Koma kakonzedwe kanu ka tchimo la kubali sikanakonzedwe mu ndondomeko yoyenera, mwina mwangoyiwala. Kuyiwala sikulapa. Umathanso kumayenda mu ukapolo. wa kulephereka kwa zinthu, kuyesa njira iyi osatheka, kuyesa njira inayi osathekanso. Chachiwiri, mu gawo lachiwirili, chimene chikhoza kukupanganinso kukhala pa ukapolo, munagona ndi mkazi wanji? Tsiku lina mudagona ndi mkazi Mpingo kapena banja limene ndikuliyankha funsoli, limene ndayesa mwayi kuti ena tikhoza kuphunzirirapo, tiyenera kudziwa kuti Baibulo limanena kuti munthu amene akuchita chigololo amachimwira thupi lake. Mwina mawu amene aja ndofuna kuwamvetsetsa. Ine ngati munthu amene ndakhalapo ku chipembedzo nkucheza kapena kumva mmene akatundu awa otchedwa ziwanda amagwirira ntchito yake, amafotokoza kuti mtundu wa ziwanda zotchedwa janaba, aja akalonga achisembwere, Akunena kuti akafika pathupi la munthu n'kugona ndi mkazi, iwowa amapanga multiply, amachuluka, not as such kuchuluka kwa chiwandako, koma kuti amalavula mphamvu imene imakukakamira pathupi lako. Now. mukaphunzira mabuku kapena mukakhala kuti muchokera ku chipembedzo cha chisilamu ineyo mkulu amene otchedwa janaba ndimamumvetsetsa bwino chifukwa cha background yanga chifukwa ku chisilamu janaba amamphunzira bwino kwambiri Mwina mwachidule ngati mumamva kuti ndi lamulo la chisilamu ukagona ndi mkazi akuti usambe pafupifupi pompopompo. Kusambako akuti kumamuchita clean up munthu ku chisembwerecho. chimampatsa kusamba kuja kumambweresera kilini kuchokera ku mizimu ya chisembwere tinkaphunzira choncho mbali ya chisilamu koma sizoona kuti kusamba kungachotse tchimo la chigololo koma mbali imene ndimayimvetsesa bwino imene ndifuna ndikuwuzeni ndi yakuti janaba amene mumamtenga kuchokera mu tsiku limene munagona ndi munthu kapena kuchokera mu kugonana. Janaba ndi chiwanda chimene chimatulutsa utoto, chimatulutsa inki, chimatulutsa utomoni wokakamira ku thupi la munthu nkukhala ndi kuthekera konse kwakuti chirichonse chimene mungadzapange malinga ndi kulankhula kwa mizimuyo umatha kumayenda m'tsoka lokhalokha, zingakome zingatani. Now, ndimadziwa kuti kufotokoza kwa mabuku nkumene kumangokhala kosiyana. Msilamu akufotokozera njira ina. monga ndikuyesera kunenako pang'ono za spirit yotchedwa Janaba. Pamene Chikhristu sichikumfotokoza ngati Janaba, koma ndi Janaba yemweyo, akungonena kuti munthu amene wapanga chigololo wachimwira thupi lache. The word yakuti wachimwira thupi lache akutanthauza kuti zowawa za matsoka zopweteka za mthupi la munthu. Tikakhala mthupi la nyama ili, timakhalanso kuti tikuyenda pa ulendo kufikira tsiku limene nyama ya thupili idzagone. Kampata kochoka tsiku lobadwa kuzafika tsiku logona pansi, Janaba ali ndi kuthekera komatunduza thupili. chifukwa cha ubale umene iweyo unawupanga ndi iyeyo tsiku lina kupyolera mkugonana. Tsono ndimafuna ndikufotokozereni inuyo m'bale kapena mlongo, mwinanso ena amene tikhoza kumvera nawo, kuti nthawi zina maukapolo amene Akhristu. tili nawo. Matsoka, minyama, kusayenda bwino kwa zinthu, timatha kukutenga kuchokera ku spirit yotchedwa Janaba, ndi mamuna uti ndi mkazi uti amene tidagona naye. Amatha kutibweretsera matsoka. Sizabwino kwenikweni ndipo zilibe ubwino uliwonse. Koma m'masiku a kukhala kwathu tisakupemphera, ndimakumbukira ka incidence kena kamene mzanga wina anali okonda azimayi kwambiri anandifotokozera. Adandiuza kuti, Amwene mkazi uja ndi chimkazi cha minyama kwambiri moti ndamtukwana koopsa sindikufuna kudzamuonanso. Bwanji, amwene, ndamtenga mkazi uja kupita naye ku malo a alendo kukakhala pamodzi kuchisembwere. Tangomaliza, amwene, kulowa mgalimoto. Sindikudziwa kuti chimachitika nchani. window screen ija yonse ndamenyetsa kuchin- kuchinthu basi kukalowako ndekha galimoto phwanyika nde ndadziwa kuti ndi mkazi ndakakhala naye uja anali munthu wachisilamu sindikukayika anali ndi chikayiko kwambiri kapena anali ndi chithunzi cha mzimu umene tikutcha kuti janaba Now, Kodi munasiyana motani? Nanga mmene inuyo mwatembenuka mtima kuchokera ku tchimo limeneli, kodi simukuganiza kuti pali penapake pamene inu munalowa pamene padakugwirani ukapolo umene mukulephera kumasuka nawo lero, kulephera kupanga nawo bizinesi lero, kulephera kugwira nawo ntchito lero kumachotsedwa? Kodi simuli pa ukapolo wina wake wa kusayenda bwino kwa zinthu? Mukukumbukira bwino bwino koma m'mene munayendera? Pa nkhani ya kuyenda yenda kwa chinyamata chanu kapena chisungwana chanu? Zofunika kwambiri, Kupanga kafukufuku pa mfundo zimene tikuphunzitsana za m'mene ukapolo umachitira. zoyambitsa maukapolo amene tili nawo. Ah. Chinthu chachitatu, mupirire chifukwa nditayankhule nthawi yayitali. Chinthu chachitatu ndicho kuti kodi munachitapo bodza kapena ndigwiritse ntchito chichewa chakuti Kuchitira umboni wabodza kumathanso kum'gwira ukapolo munthu, kukhala kapolo wa ndondomeko zakuti mulapa machimo, mupanga chilichonse chimene mungachiganize, koma mukamayenda kuti muchite zinthu n'kumadabwa kuti, Munthu une ndimapemphera, munthu une ndimasala kudya, monga mmene munenera inuyo, koma zinthu zanga sizimayenda bwino. Kodi simunachitirepo umboni wabodza? Chifukwa kuchitira umboni wabodza munthu umatha kukhala kapolo kuchokera ku umboni wabodza. Kukugwira ndithu zinthu zako, kugwidwa pye! Osayendanso chifukwa cha umboni wabodza. Munachita bwanji? Mnzanu munamuyendetsa bwanji? Mnzanu munacheza naye motani? nkhani zake zimakhala zolimba komanso zosautsa chifukwa kuchitira umboni wabodza ndi limodzi mwa tchimo kapena ndi chimodzi mwa chimene chimatha kubwera ndi zotsatira zogwira ukapolo progress ya munthu pa ulendo wopita kokakula msinkhu imene nimaitcha kuti a maturity journey imakhala kuti yakumana ndi arrested development in a maturity journey. chifukwa cha bodza. Bodzanso limatha kumpanga arrest munthu, kum'manga munthu osapita patsogolo, osapita pambuyo. Mdatikita chibodza chosowa kuti koma chimenechi chinali chibodza. Chibodza chimenechi mpaka lero chidaswa ana ambirimbiri. Chibodza kusauka nawo ana aja kuti apasukulu wagulire ngakhale kabudula kukanika. Wachita mwayi wobereka, koma kuti ukadyetse kukanika chibodza chimene mudachita nthawi imene munkamufunsira Yayayo. Mdamnamiza, kumuuza zinthu zimene mudzachite, koma simudamchitire ngakhale chimodzi. Mabodza! Zimene inu muli, kuti akuvomereni, adakuvomerani kuti inuyo nkatundu boyi womundege. mpaka pamene adakakupezani kuti mumaotcha mbatata, mmayenda, mmatchukuma mbatata yootcha mtaunimu. Koma ponkamkwatira mudamuuza kuti inuyo mmaperekera katundu kwa azungu akamakwera ndege. Azungu, ndege zokwera azungu, zikwama mmanyamula ndine kukapatsira ndege. Sandione chonchi mkazanga ndimagwira ntchito yoperekera zikwama. kuperekera zikwama ku ndege. So yaya nkuvomera kuti, Ndakwatirana nchoperekera zikwama ku ndege. Kumapanga kuti chinthuchi nchopanda chilichonse chimapita m'minda mbatata ukatenga mbatata nkukaotcha. Chilungamo nchilungamo basi. Ngati ukuotcha mbatata nkumagulitsa mbatata, wokuvomera akuvomere kuti ndiwe otchukuma mbatata. Zimagwira. Koma awawa ayayawa adakuvomerani ndi mtima wakuti ndakwatira mamuna wobolako, woperekera zikwama ku ndege. So vana akubadwawa mwapeza chifukwa cha bodza. Lero mkati mwa ulendo wa pa bodza mubwera kwa atumiki kudzanena kuti ndikupemphera sizugwira. Ndimaphunzisa. ku secondary school yakuti yakuti ayi ndithu osakwezedwa ndidakali pa p1 sindinafike pa p4 nkhani yosausa yokhayokha mpingo wa mulungu kapena mchemwe ali ndi mlongo mchimwene ndi mulongo amene tikuchezetsana madzulo ano kuyankhana kwa nthawi yayitali kuti tiphunzitsana ndinene kuti bodza limatha kumpanga munthu arrest anthu ena anapangidwa kumangidwa tsogolo lawo linatsekeredwa ndende chifukwa cha bodza limene adanama mlape mitaneni yaya mumuuze kuti linali bodza kwathu kudalibe poloti ayi ndinkafuna kuti undivomere

chifukwa muzimasula ku ukapolowo. Koma mukamayendabe mumanena kuti, Mugwira ntchito yanji? Ndimathamangathamanga, wothamangathamanga. Mpaka lero mzimayi simudamumasule, ganyu amene m'magwira. Bodza limatha kumuika munthu pa arrested development. Mpaka lero mumawauza kuti ndine othamangathamanga. Akuti m'town ngothamangathamanga. Ndalowapo ine kukapeza kuti nkhale bwalo mulibe m'town. Mmathamangira pati? Pakuti konse mavenda adayala. Thamangira kona yake iti? Konse panzikiti pati? Up and down. Mavenda adayalapo katundu. Akulukulu ngati inu mimba ili kuja mmakathamanga kuti? Ndine wothamanga thamanga. Imvi izi a Twaibu, mmalangalanga kuthamangira uku kuthamangira uku aa! Ayi ndithu bodza. Siwothamanga thamanga a Twaibuwa ayi. Ngakuba samathamanga. koma amaba sagwira ganyu iliyonse so pakuti ganyu yakuba njochitisa manyazi kuyitchula ndi adayipasa dzina lakuti kuthamangathamanga ndine mnyamata wothamangathamanga mabodza amamgwira munthu tsogolo lake kumayenda pa arrested development in a maturity journey inachitidwa arrest development journey yako chifukwa cha bodza zimenezi ndinu kapolo wake chinthu china m'bale wanga chimene ndingakuwuzeninso kuti chimatha kubweretsa ukapolo ndi kusunga chinsinsi cha munthu wina koma choyipa Tchimo limeneli ndi lozunguza kwambiri, lomadziwa chimene munthu wina amapanga choipa, koma iwe osanena. Nkhani imeneyi ukamaifotokozera mmati haa a Twaibu, tsono nditi ndikhale wamiseche kaya, ndiziti nkangomuona mzanga wakwera njinga ya moto akulowa ku ma room, ine kuthamanga kukauza mwamuna wake, mzanga uja ali kwa chezi mtemba, si ndiye ndikhala wamabodza, ndiye kumangomusiya osanenera mzakoyi. kusunga zinsinsi za wina mpingo wa mulungu umatha kukhala kapolo omakanika kupita patsogolo chinsinsi cha munthu wina chimathanso kugwira development journey ikhoza kukhala arrest kapena arrested development in a maturity journey chifukwa cha kukanika kuulula zinsinsi za anthu ena zoipa amene mukusunga zinsinsi za ena banja labwinobwino nzanu amene mmacheza adakufotokozerani kuti ali pa chibwenzi na Church Elder, auje, ndipo timakakumana kwakutikwakuti. Inu mukuti, Ngati ninganene, ndiye kuti nkhala munthu wa mabodza. Chinsinsi chimene ukusunga cha munthu winacho, koma choipachi, mpingo wa Mulungu, chimatha kugwira munthu ndikumkhazika arrested in a maturity journey kukula msinkhu kwa moyo kukula msinkhu kwa chitukuko cha pakhomo kumatha kugwidwa ukapolo chifukwa chosunga chinsinsi cha munthu wina Undilole m'bale kuti tichezebe 30 minutes yotsalayi ngati kungatheke. Usatope pamenepa ndikamanena kuti kusunga zinsinsi za munthu wina. Kutereku inu ndi ine m'mawa lino sabata limeneli ndikukatsogolera kupemphera ndine. Madamu anga ayaya ndi amene akagwire kandodo ndi kolesita lero akakolesiting'a tchalitchi koma akazangawo akudziwa kuti mmene ine ndinatuluka iwo anabwerera kukatenga ndalama zimene nzawo adasungiza kuika pabwino kuopera kuti tikamabwerera ku tchalitchi Mpata wolowa kuchipinda udzasowa kuti n'kabise, kumabisa zinthu zochoka ku chibwenzi cha munthu wina. Chinsinsi chimatha kukhazika munthu pa ukapolo ndi kum'manga, arrested development, development yanu, nyengo zanu za kuchita bwino zanu. kumangidwa chifukwa chokhalira umboni kapena chifukwa chosunga chinsinsi cha munthu wina. Kodi mukusunganji zinthu za anthu ena? N'chinsinsi chanji chimene inunso mumadzisungira? Mwachitsanzo, kubisa nkhani Nkhaniyitu ndi yosautsa. Ndikanena ndiye kuti ndikhala wopasula. Anena kuti unandithetsera banja. Kamunenera kubisa nkhani kumatha kumkhazika munthu pa arrested development in a maturity journey. Sakumva wanthu. ndiyesa kuyika chizunguchi arrested development in a maturity journey kuti mwina ndikufikire iwe mzanga professor mzanga wa sukulu mzanga dotolo mzanga wa masters mwina uyese kumvako pang'ono kuti munthu amatha kukhala kapolo chifukwa cha mabodza. Chinthu china, chifukwa cha kusunga zinsinsi. Now, pamene chinthu cha nambala 6 kapena 5 chimene chimatha kumkhazika munthu pa ukapolo ndi kuvala zovala zoyipa sanamve kuti nchichewa ndunenachi kuvala zovala zoipa kumatha kukugwira ukaidi mpaka kukupanga arrest mundondomeko yakakulidwe ka zinthu za ulendo wa pamoyo wako zimene mchingerezi ndikutcha kuti arrested in a maturity journey kukula msinkhu kwako kumakanika kwa thupi kapena kwa uzimu. Zimenezi zimatha kubwera chifukwa cha kubwerekana zovala. Mwina si zovala zokha, koma kubwereka tidziona zobwereka kawiri kawiri wanthu tidazolowera koma kukhala kuchita kupalamula dala ufiti ndi zinthu zobwereka abambo adaitanitsa magalimoto awiri kuchoka ku dubai awiri abwino akaombola mwinanso ndi oombolaombola koma ukanika kuti akagule chipande mpaka madamu akutuluka kumpanda ulendo kumpanda momwemo ngati ali mommo kuchoka pa nyumba yawo waya waya ulendo kuseri kwa boys quarter akukapanga cha akupita kukabwereka mchere. Ndibwerekeni mchere, akabwera bambo a Julu nkubwezerani. Zonyoza zonyoza zobwerekabwereka zimayambitsa kukhala pa ukapolo wakuti mukhozanso kumangidwa kapena kumanga tsogolo lanu chifukwa cha kukonda kubwereka zovala. kapena chifukwa chokonda kuvala zovala zoyipa komanso zobwereka chinthu china chimene chimampanganso munthu kukhala pa ukapolo ndi kunyoza atumiki a mulungu Kumbukireni mkulu wa dazi amene anadyedwa mchinyama. Kumbukireni kuti anatemberera anthu ena. Tsono ndimati ndikukumbutseni kuti tidzikhala ndi ulemu kwa atumiki a Mulungu amene Mulungu adawaitana. chifukwa chimodzi mwa chinthu chimene chimakammanganso munthu kuti alephere kapena kuti akhale kapolo ndi kunyoza atumiki a Mulungu. Nthawi zambiri kukhalira kunyoza atumiki a Mulungu sizimayenda bwino. Tiyeni tizindikire kuti amene adawayitana anthuwa ndi mulungu kotero ife tiyeni tichite focus pa zinthu za uzimu than kukhalira kufukula zifukwa za atumiki nkuyamba kunyoza ee zidali choncho koma basi ngothokozani mulungu akupaseni ndi moyo wa zinthu zonse. Koma ngati tidzikhalira kunyoza koma atumiki mpingo wa Mulungu, ngakhale titayamba ku- ku- titaona kuti palibe ukapolo kapena palibe zinthu zimene zikutipeza tsiku lomwelo, koma tsiku lina you will pay. Ndithu munthu adzalipira amene amanyoza Mtumiki mwa njira iyi kapena inayi. Mpingo wa Mulungu mundilole kapenanso abale mundilole kuti gawo limeneli ndilekezere pamenepa mpaka pamene tikufika pa chizindikiritso chozindikira zimene zimapangitsa kuti munthu akhale wotembereredwa kapena ayende m'matsoka munthuyo akumbukire zinthu zonsezi ndi kuzisungira kwa mulungu amene ndi mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu kwa lero mmene tamva zimenezi mpingo wa mulungu tikuti bwanji amen